kuti titha kumva mawu ake ndikupempheni kuti titsekule mabaibulo athu ku buku la eksodo chapter 20 ndi pamene tikhale tikulingalirapo uthenga wathu wa tsiku la lero eksodo chapter 20 ndipo tiwerenga kuchoka verse 1 kukalekeza 17 eksodo 20 verse 1 kukalekeza 17 ndidzayamba kuwerenga ndipo mulungu ananena mawu onse amenewa nati ine ndine yehova mulungu wako amene ndinatulutsa iwe ku dziko la igupto ku nyumba ya akapolo usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha Usadzipangire wekha fano losema, kapena chifaniziro chilichonse cha zinthu za m'thambo la kumwamba, kapena za m'dziko lapansi, kapena za m'madzi a pansi pa dziko. Usazipembedzere izo, usazitumikire izo, chifukwa Ine Yehova Mulungu wako ndili Mulungu wansanje, wakulanga ana chifukwa cha atate awo, kufikira m'bado wachitatu ndi wachinayi wa iwo amene akudana ndi Ine, ndi kuwachitira chifundo anthu zikwi zikwi, a iwo amene akondana ndi ine nasunga malamulo anga. Usatchule dzina la Yehova Mulungu wako pachabe, chifukwa Yehova sadzamuyesa iye wosachimwa amene atchula pachabe dzina lakelo. Uzikumbukira tsiku la Sabata, likhale lopatulika, masiku asanu ndi limodzi uzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse, Koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo Sabata la Yehova Mulungu wako, usagwire ntchito iliyonse, kapena iwe wekha, kapena mwana wako wamwamuna, kapena mwana wako wamkazi, kapena wantchito wako wamwamuna, kapena wantchito wako wamkazi, kapena nyama zako, kapena mlendo amene ali m'mudzi mwako, chifukwa masiku asanu ndi limodzi Yehova adamaliza zakumwamba ndi zapansi, ndi nyanja, ndi zinthu zonse zili m'menemo, napumula tsiku lachisanu ndi chiwiri. Chifukwa chake Yehova anadalitsa tsiku la Sabata kuti likhale lopatulika. Uzilemekeza atate wako ndi amako, kuti achuluke masiku ako m'dziko limene Yehova Mulungu wako akupatsa iwe. Usaphe. Usachite chigololo. Usabe. Usamnamizire mnzako. Usasirire nyumba yake ya mnzako. Usasirire mkazi wake wa mnzako, kapena wantchito wake wamwamuna, kapena wantchito wake wamkazi, kapena ng'ombe yake, kapena bulu wake, kapena kanthu kalikonse ka mnzako. Tipemphere. Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani chifukwa cha nthawi ino imene mwalola kuti timve mawu anu kuchokera ku buku la Eksodo chapter 20 Inde, Yehova, tizindikira kuti ndinu nokha amene mungathe kutimasulira, komanso Mzimu wanu Woyera akatithandizire panthawi ino ngakhale pamene ndiyankhula ndi pamene tonse tikhala tikumvetsera. Mitima yathu, Yehova, ikusowekera inu kuti tikalandire Mawu anu ndi mtima wonse. Pa ife tokha sitingathe kulandira Mawu awa moyenelera. Chifukwa chake tilirira kwa Inu, tipempha Inu, Yehova, kuti m'nyengo iyi, m'kamphindi aka, mwina tikathe kuzindikira kulephera kwathu ndi kuona kupambana kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Mutithandizire tonse ndi kukhululukira machimo athu a ife tonse komanso kutikonza ndi kutiyeretsa ndi mwazi wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Mulemekezeke, mutamandike, lero ndi kunthawi zosatha. Amen. Tikupitiriza ulendo wathu wokuona zinthu uh, zikuluzikulu zokhudzana mpingo wa chikonzedwe kuti kodi mpingo wa chikonzedwe ndi wotani umakhulupirira ziti umachita ziti sabata yatha uh, zili sabata ziwiri zapitazo amene tinalipo timaona nkhani yokhudzana ndi pangano la mulungu kuti Mulungu ndi Mulungu wa pangano, amene adayamba pangano ndi kholo lathu Abrahamu, nampatsa malonjezo, ndipo gawo limodzi la malonjezowo anati udzakhala mdalitso kwa anthu a mitundu yonse. Chimene timachiona kuti lero lino mdalitso umenewu ukukwaniritsidwa chifukwa cha kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Yesu Khristu Ndiye amene akwaniritsa malonjezo onse amene Mulungu adapereka kwa Abrahamu. Popanda Yesu Khristu, malonjezo onse ndi opanda pake. Popanda Yesu Khristu, malonjezo onse alibe tanthauzo lina lililonse kwa ife. Popanda Yesu Khristu, china chilichonse chimene tingafune kuchita n'chopanda pake. Chifukwa chake tikuyenera tikhale anthu okhazikika. pamaso pake pa Mulungu. Ndiye lero tikufuna tione nkhani yokhudzana malamulo ake a Mulungu ngati gawo limodzi la kufufuza kodi mpingo wa chikonzedwe kapena tikati reform umakhulupirira zinthu zotani. Ndime imene tawerengayi uh, Mutu kapena phunziro limene tikufuna tilionepo ndi lakuti ubale wachisomo umene Mulungu adakhazikitsa ndi anthu ake udabwera, ah, ndipo malamulo ake adaperekedwa potsatira. Ubale wachisomo umene Mulungu adakhazikitsa ndi anthu ake udabwera malamulo ake oyera asadaperekedwe. chimene tikufuna titanthauze ndi chiyani kawirikawiri anthu timakonda kufunsa kodi chimayambobwera nchani kutsatira kaye malamulo a mulungu kapena kukhala pa ubale ndi mulungu chimenechi chimakhala chikuvuta anthu ambiri kuti tizindikire kodi ifeyo ubale wathu ndi mulungu ndi kutsatira malamulo ake chikuyenera kuyamba ndi chiyani kapena chimayamba ndi chiyani koma tikawerenga malamulo khumi Monga mmene tawerenga ndime imeneyi imationetsera kuti ubale wobwera mwa chisomo ndi umene umayambirira kenako malamulo ake nkumatsatira. Ndiye tionamo fundo zitatu pa ndime imeneyi. Fundo yoyamba ikhala yokhudzana ndi za ubale pa vesi 1 ndi 2. Fundo yachiwiri tiona gawo loyamba la malamulo khumi amenewa amene ndi malamulo a kwa Mulungu kapena okhudzana ndi zinthu ah, za kwa Mulungu kuchoka pa vesi 4 kukafika ah, pa vesi ah, 8 ah, kutsika musemu nkhani yokhudza sabata ndipo tikachoka pamenepo tidzaona malamulo opita kwa anzathu kwa anzathu amene ah, tikudziwa, I think ndi ndime yotchukanso kwambiri ku Maliko chapter 12, Yesu Khristu akutiuza chiphatikizo cha malamulo khumi. Akukambako zinthu ziwiri, kukonda Mulungu ndi kukonda mnzako. Tikakamba za malamulo a Mulungu ndi zinthu ziwiri zimenezi zimene zimakhazikika, kukonda Mulungu ndi kukonda mnzathu. Tikachita izi ndiye kuti takwaniritsa malamulo ake a Mulungu. Koma funso likhoza kukhala lakuti, Kodi ndi ndani amene angathe kukwaniritsa chimene Mulungu alamulira? Ndi ndani amene angathe kukwaniritsa chimene Mulungu alamulira? Kodi ine ndingangosankha lero kuti, a, malamulo onse a Mulungu ndiakwaniritse? Kodi ndi zotheka? Chimachitika nchiyani, kapena chikuyenera kuyamba nchiyani, chikuyenera kutsogola ndi chiyani kuti chitero? Ndiye tiona kuti chimene chikuyenera kutsogola ndi chisomo kapena kuti ubale, kukhala pa ubale ndi Mulungu. Vesi 1 ndi 2 ya Eksodo akunena kuti, Ndipo Mulungu ananena mawu onse amenewa nati, Ine ndine Yehova Mulungu wako, amene ndinatulutsa iwe ku dziko la Igupto, ku nyumba ya akapolo. Ine ndine Yehova Mulungu wako. Poyamba, Mulungu akudzifotokozera. Kodi iyeyo ndi ndani? Yehova, Mulungu wawo, Mulungu wathu. Chinthu choyambirira chimene tikuyenera tichizindikire, Mulungu sakhala Mulungu wathu chifukwa choti tayamba kutsatira mawu ake. Timvetsetsani, Mulungu sakhala Mulungu wathu chifukwa choti ifeyo tichite chimene alamulira. Ana a Israeli Kodi adachita chiyani kuti Mulungu akawapulumutse ku Igupto? Tiona kuti palibe chimene anachita, koma chifukwa choti iyeyo anali kale Mulungu wawo, anali Mulungu wa makolo awo, anali Mulungu amene adapereka malonjezo akuwatulutsa ku Igupto. Ichichi n'chinthu chimene chimasokonekera kwambiri pakati pa Akhristu ngakhale lero lino, chifukwa ena amakhala ndi nkhawa yayikulu kuti koma ndachita ichi, kodi Mulungu sanditaya? Koma ndachita ichi, Mulungu sanditaya? Abale ndi alongo, tikati ifeyo tizidziona kupambana kwathu kapena chimene tikuchita n'kumadzitenga pa mulingo umenewu, kudziyesa ndi ubale wathu ndi Mulungu, tidzakhala anthu okhumudwa nthawi zonse. Chifukwa ifeyo zambiri zilipo zofoketsa, zotikhumudwitsa, zotilepheretsa kukhala anthu olimbika mtima kuzindikira kuti Mulunguyo ndi wathu. Chifukwa chake Mulungu akuti, Ine ndine Yehova Mulungu wako, amene ndinatulutsa iwe m'dziko la Aigupto, ku nyumba ya akapolo. Chifukwa choti ndi Mulungu wawo, akubwera n'kuwapulumutsa. Chifukwa choti ndi Mulungu wa makolo awo, anapereka kale malonjezo. Inde, mudzapita ku ukapolo, koma zikadzatha zaka izi mudzatuluka, ndipo ndidzakupatsani dziko limene ndidalonjeza. Chifukwa chake Mulungu akuwapulumutsa. chimodzimodzi inu ndi ine mulungu satipulumutsa chifukwa choti tagwira ntchito ina yake timakamba sabata yapitayo kuti pali pangano la ntchito komanso pangano la chisomo tikakamba za pangano la chisomo ndi limene limakhala ngati maziko a malamulo ake a mulungu Okhawo amene ali m'pangano limeneli ndi Mulungu ndiwonso amene Mulungu amawapatsa kuthekera ndi chisomo chakuti akayende m'Mau ake. Ende tikabwera m'Chipangano Chatsopano ndi pamene nkhaniyi imakhala ngati ikutambasulidwa bwino kwambiri. Chifukwa chiyani? Nkhani ya Mzimu Woyera. Mulungu adalonjeza kuti adzatumiza Mzimu Woyera amene adzatithandizira ife mu mtima mwathumo. Malamulo a Mulungu sikuti angolembedwa m'mawu achabe koma alembedwa ngakhale mu mtima mwathu ndipo ndi Mzimu Woyera amene amatithandizira kuti tikayende m'mawu amenewa osati kupambana kwathu, osati kuchenjera kwathu, osati china chilichonse. Popanda chisomo chake cha Mulungu, sitingathe kutsatira malamulo ake a Mulungu. Nde wina aliyense amakhala ndi zake zimene amadalira. Kodi ife timadalira chani kuti chimene chitithandizire kutsatira mawu ake a Mulungu? Ngati tikudalira china chilichonse kupatula chisomo chake cha Mulungu, zonse nzopanda ntchito. Tikuyenera tikhale anthu odalira chisomo chake cha Mulungu. Malamulo sitaika. Iya, sitiwataya yayi. Timafunsana funso masabata angapo apitawo kuti kodi poti chisomochi chabwera tizingochita mmene tingathere? Tizingochita mauchimo motufunira? Ayi, sizoona. Chifukwa tapulumutsidwa ku uchimo, ku ukapolo. Tinali pa ukapolo ndi tchimo. Mulungu atipulumutsa natipatsa ufulu mwa Yesu Khristu. Koma ufulu wakewu siwochita chimene ife tifuna. Ufulu wake ndi wochita chimene Yesu Khristu alamula, chimene ndi mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. imene Yesu adalonjeza ngakhale ali pansi pano, Ndikupita, koma ndidzakutumizirani nkhoswe. Ndidzakutumizirani Mzimu Woyera, amene adzakuthandizireni, adzakukumbutsani kuti mukayende m'mawu anga. Chisomo chimene Mulungu amatipatsa Si chisomo chimene chimatisiya mu uchimo ya. Ndi chisomo chimene chimatithandizira kutichotsa mu uchimo uja ndikutipatsa moyo wa chiyero. Pali nyimbo imene imakonda kuyimbidwa kaye kalekalero panopa lero simayimbidwa ndithu kuti adatisambitsa adativuula kutocho- kuchoka m'matope natipatsa moyo watsopano. ndiye yesu ndiye zimene amachita adatisambitsa sadadikire kuti tidzisambitse kaye tokha Aa. adativuula m'matope adatisambitsa natipatsa moyo watsopano nyimbo imene timayimba pompano ndipulumutseni mulungu pakuti madzi atani ndamira m'matope koma mulungu ndi amene amativula kuchoka mthope lozamala limene sitingathe kudzivula tokha tikanatha kudzivula tokha sakadatumiza yesu khristu kuti abwere koma yesu khristu adabwera chifukwa chani adabwera chifukwa choti ifeyo tinali mmoyo wa uchimo mmoyo wosalakalakika m'moyo wosasiririka, m'moyo woyenda ngati chinyama chosalabadira za Mulungu, koma adatipulumutsa, natibweretsa pamaso pake, nativeka chovala choyera. Abale, ngati ifeyo tili ndi malingaliro awawa, kumtumikira Mulungu sichikhala chinthu cholemera. Ngati ifeyo tizindikira mozama kwakukulu za chisomo chake, kumtumikira Mulungu sichikhala chinthu cholemetsa. Koma ngati tikuona ngati kuti ine ndiyenera nditachita kena kake kuti Mulungu akondwere nane, ndiyenera nditayenda umu kuti Mulungu akondwere nane, kupembedza kwathu kumakhala chinthu cholemera. Kutumikira kwathu kumakhala kolemera komanso kosautsa. Koma Mulungu mwa chisomo chake adatipulumutsa ndipo akutipatsa malamulo kuti tikayendemo. Ndimakondokamba kuti ntchito zitatu za malamulo ake a Mulungu ndi chani? Kutionetsera uchimo wathu, kuonetsa kulephera kwathu, kutipangitsa ifeyo kuti tibwere kwa Yesu Khristu, komanso kutipatsa njira kapena kutionetsera mmene tingayendere moyo wa chiyero zinthu zitatu zimene zikuyenera zichitike motsatana oyambirira tikawerenga mawu ake a mulungu tisakhale ndi mtima woti inde ndichita izi kuti ndikondweretse mulungu ndiye kuti takanika koma tione kulephera kwathu tione kukanika kwathu Tikaona kulephera kwathuko, tikaona kukanika kwathuko, tiyeni tithawire kwa Yesu Khristu chifukwa ndi kumene tikapeze chiyero. Tikapeza chiyero mwa Yesu Khristu, timpemphe Yesu yemweyo atipatse mphamvu ndi kuthekera kuti tikayende m'mawu ake ndi mchiyero chake. Ndiye kuti zinthu zitatu izi tikazitsata bwino, malamulo ake a Mulungu adzakhala opindulitsa kwa ife tonse. Ndiye mu malamulo akewa tikuonapo zinthu ziwiri. Pali malamulo okhudzana Mulungu mwini ndipo pali malamulo okhudzana ndi anzathu. Pamene Mulungu watipulumutsa, amatipatsanso udindo kapena kuti tili ndi udindo wa kwa iye komanso kwa anzathu. Chifukwa chake Yakobo polemba Akukambanso kunena kuti sunganene kuti ineyo ndimkonda Mulungu pamene ukuona mzako akuvutika kungomusiya. Chifukwa chiyani? Mulungu pamene atipulumutsa, Mulungu pamene watipatsa chisomo kapena wationetsera chifundo, ifenso tikuyenera tikhalenso ndi mtima owonetsa chifundo komanso chikondi kwa anthu ena. Kuyambira kwa Mulungu. Tikuyenera tiyambe taonetsa chikondi kwa Mulungu. Poyambilira akuti chani? Tisakhale ndi milungu yina. Tisakhale ndi milungu yina. Tisakhulupilire kapena kudalira ena kapena kudalira anthu ena kapena kudalira chinachilichonse kopambana Mulungu mmodziyo. Pamene mtima wathu wakhazikika kudalira ena kapena kudalira chinthu china kopambana Mulungu, pamenepo tayamba kukhala ndi milungu ina. Kukhala ndi mulungu ina sikuti ndi yekhayo amene ali nchosema chija amaika ku ku chipinda. kapena chija chimakhala chopuma chija amayika mumanyumbamo kapena ukakumbira pasi chopuma chinthu chikupuma iyayi koma tikakamba za kupembedza milungu ina ndi pamene moyo wako iweyo wayika kudalira munthu wina kapena chinthu china kwambiri kuposa mulungu kaya ndichocho wakakumbira pasicho kaya nchosemacho ngati uchidalira kwambiri chimene chocho koposa mulungu chimene chija chasanduka mulungu wako kaya ndi ndalama chuma zimene mulungu atipatsa ngati tidalira kwambiri zinthu zimene mulungu atipatsa koposa mulungu wopereka zinthuyo zimasanduka mafano kwa ife ndipo tikatsika munsimu pamene akuti tisapange zinthu zina zofanana ndi mulungu kuti tizizigwadira ndi kumazipembedza kapena kuzitumikira ngati mulungu chifukwa chani tikuyenera tipembedze ndi kutumikira mulungu mmodzi yekha basi mulungu mmodzi woona tikuyenera tilemekeze mulungu mmodzi yekha basi osati china chilichonse Mulungu akuyenera akhale patsogolo pa china chilichonse chimene tichita. Mulungu akuyenera akhale patsogolo pa maphunziro athu, china chilichonse chimene tingayendemo, bizinezi yathu, m'mabanja mwathu. Mulungu akuyenera akhale patsogolo. Tikatsogoza zinthu zina, china chilichonse chimene tingachite chimakhala chopanda ntchito. chopanda mdalitso chosowa nacho kolowera koma pamene timuyika mulungu akhale patsogolo zinthu zidzatiyendera ndipo tikatsika musimu akuti tisatchule dzina la mulungu pachabe M'kulankhula kwathu, mu zochita zathu za tsiku ndi tsiku, m'kupembedza kwathu, tisatchule dzina lake mopanda tanthauzo lililonse. Tikakamba nkhani ya kupemphera, Yesu a- amanena mmene amaphunzitsa anthu kupemphera akuti, musakhale ngati akunja amene amangobwerezabwereza mopanda tanthauzo lina lilonse mumayamba kutchulira o yesu o yesu o yesu o yesu kuti ndikupemphera kumene kuja ndi kutchula dzina la mulungu pachabe chifukwa olo utatchula maulendo 100 dzina la yesu mpemphero koma ngati lilibe tanthauzo lina lilonse upindula chiyani komanso pali chinthu china amene ena tikachiti- tikachitika ngati mwina tamva zovuta kaya kapena kwachitika ngozi kwachitika ngozi ina yake yoba- yoyipa zedi anthu timakonda chiyani oh jesus zotanthauza chiyani tikati oh jesus tiziganizira tisadatchule mawu zizikhala zinthu zatanthauzo zizikhala zinthu zobweretsa ulemu kwa mulungu osangotchula dzina lake pachabe si dzina loti tingangoseweretsa mmene tafunira si dzina loti tingangochita nalo monga mmene ifeyo kutikomera Koma tikuyenera tichite zinthu zimene zimlemekeza Mulunguyo nthawi zonse. Tikamayankhula za dzina lake, tikamafotokoza za dzina lake, likhale loti dzinalo talitchula mwa tanthauzo ndipo libweretsa mdalitso kwa anthu ena. Ndipo tikatsika musimu pamene akunena kuti tipatule tsiku limodzi kuti tizimpembedza iye. komanso kupumula. Uku ndi kunyadira chipulumutso chimene Mulungu adatipatsa, chifukwa tinali pa chipsinjo, pa chintchito, pa ukapolo, koma Mulungu adatipulumutsa monga mmene ana a Israeli adalili, adali ku ukapolo kumene koti amagwira ntchito tsiku ndi tsiku, samapuma ana a Israeli. kuphula njerwa za moto, kumanga zimene amauzidwa kuti amange ku Igupto. Tikawerenga mbiri amene mmadziwa za mababa, uh, history uh, za ma pyramids ku Egypt tima- timamva kuti amene adayambirira kumanga zimene zijazo anali ana a Israeli pa ukapolo nthawi imene anali pa ukapolo tsiku ndi tsiku sanali kupuma ayi koma kugwira ntchito ndiye mulungu akubwera nkozo kuti ine ndakuchotsani ku ukapolo umene uja ndakuchotsani ku chipsinjo chimene chija ndiye patulani tsiku ili likhale lopatulika ndikupatsani masiku 6 enawa mugwire ntchito ndi kumaliza chanu china chilichonse koma tsiku ili lokha mundisiyire mukandipembedze, mupume, muyamikire chipulumutso chimene mudalandira, monga mmene Mulungu adapuma atalenga chimodzimodzinso ifeyo tikuyenera titapuma chifukwa kuti Mulungu adatiwombola, Mulungu adatipulumutsa ku chipsinjo cha uchimo, ku ukapolo wa uchimo. Ndipo tsopano ndife anthu opulumutsidwa. Kupuma tsiku la Sabata kumatanthauza kuti munthu akudalira Mulungu kuti ampatsa zosowa zake zonse angakhale atapanda kugwira ntchito ina iliyonse. Mmakamba sabata zingapo uh, zapitazo kuti tikamba nkhani ya kupereka chakhumi eh? ndi nkhani ya gawo limodzi la kudalira Mulungu. Munthu amene sadalira Mulungu sangapereke chakhumi. chifukwa aona kuti aa tsono ndalama izizi wandipatsa mulungu inde koma nchotsekonso 10 percent ah ndigona njala koma yekhayo amene amadaliradi mulungu ndi amene amapereka mwinanso koposera pamenepo chimodzimodzinso tsiku la sabata yekhayo amene ali ndi chikhulupiriro chozama cha mulungu ndi amene amapuma pa sabata amene amazindikira kuti olo nditagwira ntchito masiku 6 nkusiya tsiku limodzi mulungu andipatsa ndithu zosowa zanga komanso ndikafika pena ndimatchalenja munthu eh, kuti inuyo ngati mungagone njala mutagwira ntchito masiku 6 mubwere mudzandiuza ngati mungagone njala chifukwa kuti mwangosiya tsiku limodzi lokhali osakagwira ntchito ndeti mulungu ngwabodza mubwere mudzandiuze koma sizingathe tikamvera mawu ake mulungu ndi wokhulupirika mulungu sanama mulungu ndi wachoonadi mulungu ndi wachilungamo ngati timkhulupirira iyeyo ndi ndi mtima wonse ndi nzeru zathu zonse, ndi mphamvu zathu zonse, nkugwira ntchito masiku enawa monga atiuzira, nkupuma tsiku ili, sitingagone njala. Zosatheka. Mene ah, so mkapanda kugwira ntchito pa sabata apo ndeti ku basi ku anagona njala. Masiku enawa magwira ntchito ili lokha. Ndi bodza. komanso nthawi iyi imene ana asukulu amalemba mayeso tayamika anyamata kuti mwapezeka lero koma mayeso anakhala ngati apangitsa anthu azame osabwera sukulu challenge then ndimatchallenge aso kuti ngati inuyo mungalakwe mayeso choti pasabata pokha mwakapemphera mdzandifunse ndeti mulungu wanga ngwabodza chifukwa kuti mwapatula tsiku ilili kuti inde ndili mchipwirikiti cha mayeso koma tsiku ili lokha mulungu adalipatula kuti tikampembedze nkubwera kukapemphera nkupeza kuti mwakalakwa mayeso chifukwa kuti munkapemphera pa sabata masiku enawa mutachita zanu za sukulu mudzandifunsa ndeti mulungu wanga ngwabodza anthu timanamizidwa nthawi zina kuti mwina ndingokokerako mwina nde zindiyende bodza sizingayende pamodzi palibe kusiyana ukakhulupirika kugwira ntchito m'masiku amene mulungu adalamulirawa nkupumula ndi kumulemekeza pa tsiku limene mulungulo afuna kuti timpembedze kuti tipume mulungunso nayenso amalemekeza mawu ake mulungu amalemekeza mawu ake koma nkhani yonseyi ngati izizi sizikhazikika pa chikhulupiriro chathu mwa mulungu china chilichonse chikhala chopanda ntchito ngati izizi sizikhazikika pa chikhulupiriro chathu pa mulungu palibe chimene tingapindule Ana a Isiraeli n'chitsanzo chabwino kwambiri. Ena sadakhulupirebe Mulungu nthawi ya mana. Amapitabe omwe akafuna kukatolabe ngakhale pa tsiku la Sabata akapeza kulibe. Koma chimene Mulungu amachita nchani? Akatenga tsiku lachisanu, zimene amatengazo kudzafika tsiku la Sabata zimakhala kuti sizidaonongeke. Koma masiku ena onsewa akatola zambiri podzafika mawa lakeli zimakhala zaola. Okay. Tiyerekeze kuti alo- atenga manawo pa tsiku la ma- la Mande Atenga zambili zedi ali eh mwina mawa sizitaniso sizibwela ndioleletu zikulu nde nkudziwola nkukaunjika mnyumba mwawo pofika tsiku linali zimakhala zatani zaola koma tsiku lachisanu akatenga zochulukazo mulungu amachita kuwauzaso kuti tengani zochuluka chifukwa mawa sizitani sizibwelanso ati ndi amatengadi podzafika tsiku linali zimakhala kuti zili bwinobwino chifukwa chani amvera mawu ake a mulungu amvera mawu ake chifukwa chake mawu a mulungu amanena kuti kumvera kumaposa nsembe yotani palibe chinthu chopambana kuposa kumvera mulungu tikamvera mulungu adzasamalira nyengo zathu adzasamalira zathu ndiye taona gawo lokhudza malamulo a kwa mulungu Tiyeni tione gawo lokhudza malamulo kwa anzathu. Kodi udindo wathu kwa anzathu ndi wotani? Choyambirira kwambiri ndi nkhani ya kulemekeza makolo. Kulemekeza makolo ndi udindo wochokera kwa Mulungu mu chilengedwe. Ife amene tikhulupirira mwa Mulungu tili ndi udindonso waukulu zedi wolemekeza makolo athu. Tikuyenera tichite izi mopambana kuposa amene sapemphera, kuposa amene sakhulupilira. Ndizimene Mau a Mulungu amatifotokozera kuti ngati wina wa inu alipo amene sasamalira apabanja ake, ameneyo ndi munthu womvetsa chisoni zedi, ndi munthu womvetsa chisoni zedi. Tili ndi udindo wa makolo Kosatengera kuti kaya ndife ana kaya ndife akulu, koma ngati makolo athu alipo, tili nawo udindo wa kuwachitira ulemu, wa kuwasamalira, kuwathandizira mmene tingathere. Ichi n'chimene Mulungu amafuna. Ndipo Baibulo limanena kuti ili ndi lonjezo, ah, ndi lamulo limene laperekedwa ndi lonjezo. kuti mudzakhale ndi moyo wautali mulungu ndi mmene amasamalira anthu ake pamene ifenso takula ana athu nawonso adzatenga udindo wakutisamalira komanso kutilemekeza uzilemekeza atate wako ndi amayi ako kuti achuluke masiku ako mdziko limene yehova mulungu wako akupatsa iwe pamene tinyoza iwo amene anatibala tikudzichepetsera masiku okhala padziko lino. Pamene tinyoza iwo amene ndi makolo athu kapena iwo amene ndi akuluakulu athu, timakhala kuti nafenso tikudzitengera tsoka. Koma tikuyenera tikhale anthu olemekeza iwo amene anatibala. Ena amanena kuti makolo athu ndi mulungu wachiwiri. Limene lija mbodza eh? sizoona ayi. Makolo sikuti mulungu athu wachiwiri ayi. ndi bodza. Koma titha kuvomereza kunena kuti makolo ali ndi malo amene ifeyo tikuyenera tiwalemekeze kwakukulu mmoyo wathu. Oyamba Mulungu, kenako kubwera makolo athu. Koma osati kuti makolo athuwo ndi Mulungu athu wachiwiri ayi, pali Mulungu mmodzi yekha basi. Koma Mulungu anatipatsa makolowo, anatibala makolowo, ndipo chimene Mulungu akutilamulira ifeyo ndi kuti tiwalemekeze ndi kuwapatsa ulemu, kuwathandizira mzosowa zawo zonse. ndiye pamakhala funso ena nthawi zina kuti koma makolo anga ndi ovuta kapena sapembedza mulungu apa sanena kuti lemekezani makolo anu amene amapembedza mulungu ayi akuti uzilemekeza atate ako ndi amayi ako kuti achuluke masiku ako mdziko limene yehova mulungu wako akupatsa iwe mwinanso sitidziwa makolo athu atakhala kuti sapemphera Itha kukhala njira imeneyo yoti Mulungu awayitanira tikawaonetsera ulemu. Tikawapatsa ulemu ndi kuwathandizira amadabwa nazo kuti ah, zikuchitika izi chifukwa chani? Chifukwa Mulungu cholinga chake ndikufuna kupulumutsa anthu ake. Mulungu cholinga chake ndikufuna kupulumutsa anthu ake. Tikachita ichi, tikakhulupirika pamaso pake pa Mulungu, Mulungu adzachita chopambana kwa ife. Ndipo tikachoka pamenepo kubwera lamulo, usaphe, tisakhale anthu akupha ena, kuwapha kuthupi, mwinanso kuwapha kuuzimu. Mmadziwa kuti ena timawapha kuuzimu, kukhala ndi nkhwidzi udani mkwiyo pakati pathu munthu ndi mkhristu kuchita kunenera nkulumbirira kuti koma pakhomo paja sinkataniponso sinkapondaponso ndeti chimodzimodzi kuti munthu umamupha tikhale anthu osamala moyo wa ena pakuwakhululukira ndi kuwaonetsera chifundo monga ife takhululukidwa monga ife talandira chifundo mwa yesu khristu zimenezi zionekerenso ndi mmene tikhalira ndi anzathu zionetsere kuti ifeyodi ndife anthu opulumutsidwa zionetseredi kuti ifeyo tidalandira mphatso yaulere kwa yesu khristu Koma tikawerenga ku Aroma, Paulo akutifotokozera kuti pamene muchitira zabwino iwo amene adana nanu mumakhala ngati mukuwasenzetsa chani makala amoto pamutu pawo. Chifukwa anthu kawirikawiri chimene timayiwala nchakuti pamene tisunga mkwiyo sikuti amene amazunzika ndi mzanuyo mmazunzika ndinu mumtima mwako umadyewa ndiweyo mmoyo wako ndingati kachilombo kaja kamakhala mmitengo mkatikati chimtengo chikhoza maoneka chabwino kunjaku koma mkatimo chidatani chidadyewa ndimene amakhalira munthu osunga nkhwidzi osafuna kukhululuka umaoneka wabwino kunjaku koma mkati mwakomo udadyewa ndetitha kuona kuti tikungodzilakwira tokha tikungodzilakwira tokha tikhale anthu akukhululuka msanga akuonetsa chifundo kwa ena monga ife tidakhululukidwa monga ife tidalandirira chifundo tikatsika musimo akuti usachite chigololo ngati tili pa banja chilakolako chathu chikhale kwa okondedwa athu ngati sitili pa banja dikirani mveke dikirani mpaka na nthawi imene mulungu adzakupatsani okondedwa anu mitala zilakolako zosakhala bwino maukwati azimuna okhaokha kapena azimayi okhaokha zonse zimenezo mulungu sakufuna popeza tapulumutsidwa chilakolako chathu chikhale moyenerera kwa okondedwa athu komanso kwa mulungu wathu Timkonde Mulungu, tikonde okondedwa athu, ndiye kuti Mulungu adzakondwera. Tikatsika musimo akuti usabe, usabe, popeza ndife anthu ake a Mulungu, tizindikira kuti zinthu zonse ndi zake zimene atipatsa, ndipo kuti ife ndife ongoyang'anira chabe. Tisatenge chinthu chomwe Mulungu sadatipatse. Koma tiyeni tigwire ntchito ndi manja athu kuti tipindulire iwo amene tikuwagwirira ntchito komanso tipindulire Mulungu. Komanso kuti tikathe kupatsa ena. Tikagwira ntchito Mulungu natipatsa, tikhalanso ndi kuthekera kwa kukapatsa anthu ena. chimenechi nchimene mulungu afuna osati tingogwira ntchito kuti tidzithandize ife tokha iyayi koma enanso amene atizungulira akapezeko chithandizo kwa ife tikagwira ntchito sitingabeya mja ndanenera poyambira muja ngati tigwira ntchito masiku onse amene mulungu adatilamulira tidzapatsidwa zathu zosowa zathu zonse komanso tidzakhala nazo zothandiza anthu ena ngati tichita mokhulupirika pamaso pake pa verse 16 akuti usamnamizire mzako usamnamizire mzako tisanene bodza la anthu ena mau a mulungu amatifotokozeranso kuti onse onena bodza ndi ana andani a Mdyerekezi. Ali ngati Mdyerekezi chifukwa Mdyerekeziyo ndiye mwini bodza, amadziwa kuliphika. Ndi dam'mbika m'munda mwa Edeni muja. Mitima yathu imatinamiza, mitima yathu ndi yabodza komanso ndi youmitsitsa ndi kudetsedwa ndi uchimo. Ndipo ife amene tapulumutsidwa, amene tachotsedwa mu uchimo ndi kukhala anthu ake a Mulungu, Timamasulidwa kuti tikanene chilungamo kwa anzathu komanso chokhudza anzathu. Si bwino kumanamizirana. Usanamizire mnzako. Ndipo pomaliza penipeni akuti Usasilire nyumba yake ya mzako kapena china chilichonse cha mzako. Tisalakelake chinthu chimene si chathu. Mwina ikhoza kufananako ngati pang'ono ndi nkhani yakuba, chigololo ndi zina zotero. chifukwa chigololo pamene ulakalaka chinthu choti si chako ndi kusilira koyipa kuba pamene ufuna chinthu chimene si chako ndi chinthu cholakwika kupha pamene ufunira mzako zoyipa chifukwa ena amati koma uyuyu afe cholinga choti ine ndikhale mfumu kumeneko kusilira kolakwika kokhakokhako kumeneko kuti koma uyuyu afe cholinga ndzapeze izo zimene adali nazozo Ku- kumeneko kusilira kokhakokhako koma ife amene tidamasulidwa amene tapulumutsidwa mulunguyonso amatipatsa kuthekera kuti izizi zisakhazikike mu mtima mwathu Amatichotsera mtima wamwala, natipatsa mtima wamnofu, wokonzekeretsedwa kuti tikayende m'chilungamo chake. Amatipatsa mphatso, Mzimu Woyera, imene adalonjeza, kuti iwo amene ali ndi Mzimu Woyera amakhalanso ndi mtima wofuna kuyenda m'choonadi chake. Ndipo amatikumbutsa pamene tifuna tigwe, natibweza kuti tikakhale m'chiyero chake choyenera. ndiye tikakamba za malamulo khumi a mulungu za malamulo a mulungu amakhala wopepuka ngati ifeyo tili pa ubale wabwino ndi mulunguyonso ngati ifeyo ndife anthu amene tili pa chisomo kapena pa pangano la chisomo ndi mulungu Koma ngati sitili pa pangano la chisomo ndi Mulungu, malamulo Ake amakhala chinthu cholemetsa. Amakhala chinthu chimene sitingathe kuchisenza. Chifukwa chake Mulungu atithandize kuti ifeyo tikatamande kwambiri chisomo Chake. Mulungu atithandize kuti tikamkonde Iyeyo ndi mtima wathu wonse. Mulungu atithandize kuti tikakondenso azathu monga m'mene ifenso timadzikondera. atate mulungu wathu wakumwamba tikuyamikani chifukwa cha mawu anu tikuyamikani kuti taona nkhani ya chisomo chanu pamene munapulumutsa ana a israeli ukapolo ndi kuwapatsa malamulo anu kuti akayende mchoonadi chanu Ifenso mudatipulumutsa ku uchimo, munatipatsa Malamulo, ndipo munatipatsanso Mzimu Woyera amene atithandizira kuti tikayende m'choonadi chanu chimenechi. Tithandizireni, Yehova, kugonja pamene talakwitsa. Tithandizireni, Yehova, kukhala anthu odzichepetsa nthawi zonse. Tithandizireni, Yehova, kuti pamene tiyenda m'mawu anu, ukulu wanu ukaonekeredi. Tithandizireni kuchoka lero kufikira nthawi za nthawi. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Amen.